3 minutes past 8 ndiyo nthawi pano pa radio nafe ndipo ndi nthawi ya nkhani zathu lero pa 25 august 2022 ndipo tsiku la lero muli ndine eric norman mkwaila kungoyamba timve mitu ya nkhani zathu kwa nthawi yamba bungwe la atolankhani achikatolika lati lipereka mphoto kwa atolankhani amene alem- alemba nkhani zabwino zokhudza mpingo chaka chino Mgwirizano wa mabungwe omwe si aboma wapempha boma la mgwirizano wa Tonse kuti ukhazikitse ntchito yokonzanso malamulo a dziko lino komanso uthandize kuthetsa katangale m'dziko muno. Bungwe la Cdedi lalembera kalata bungwe loona za mphamvu za magetsi la, la mera kuti lilowerepo ndi kuthetsa kusamvana komwe kwabuka pakati pa makampani a escom komanso power market limited. Tilizi, tili ndi izi ndi zina khalani pompo.

Mkulu wokonza mapulogalamu a pulojekiti ya Eco Star Schools mu Archdiocese ya Lilongwe, Chris Mabwera, walimbikitsa makolo, ophunzira komanso aphunzitsi m'masukulu onse amene muli pulojekitiyi kuti apitirize kusamalira ntchito zosiyanasiyana zimene zikugwiridwa m'sukulu zawo. A Mabwera ayankhula izi Lachitatu atayendera mmene zina mwa ntchito mwa ntchitozi zikuyendera m'masukulu ena mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anatsindika kufunika koti makolo, ophunzira komanso aphunzitsi apitirize kusamalira bwino zomwe apindula kudzera mu pulojekitiyi. A Mabwera ayamikira masukuluwa kamba kochilimika posamalira za chilengedwe. A Mabwera akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Nenani Malamba. Pa monga mukudziwa kuti mu september muno pa 9 ndiye kuti masukulu akutsekera ndiyeno pafunikanso kukhala ndi mapulani abwino kuti zochitika kusukulu kuja zisawonongeke e, timukuona tikulimbikitsa kuti chitukuko chikhale chokhazikika zisakhale zoti aziti achita asiya and so forth eh, tsono timapitanso kuyendera kuwalimbikitsa kuona kuti kodi akonza mapulani otani pa nthawi ya holiday kuti um, ma project aja ali kumeneko makamaka ma micro projects apitirire kuyi- kuyenda bwino Ah, mukudziwa bwino kuti kumasukulu amene tayendera aja ah, ndevu komanso kamazi konse kuja eti kuli makola a nkhumba ndipo nkhumba zawo zikukula bwino kwambiri konse kuja kuli madimba eti kumene ana amaphunzirira eti ndipo ndiwo zawo zamasamba zikukula bwino kwambiri konse kuja kuli maloni adzaladzala kapinga akuthirira kapinga wabwino kwambiri pasukulu paja pakuoneka bwino kuli mitengo imene adadzala ndipo ayitchingira bwino kwambiri kutetezedwa ku mbuzi koma tsopano zonsezi zambiri mwa izo amachita ndi ana a sukulu akamakaphunzirira amagwiranso ntchito yosamala zimene zija tsopano akupita ku holide kodi mapulani awo ndi otani agwira bwanji ntchito ndi makolo kuti zinthu zija anaja akamakabwerera kuchoka ku holide adzazipeze kuti zili bwinobwino ndipo adzapitirire uh, kuphunzirira M'mawu ake, mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Kamanzi, Dana Munthali, wayamikira project ya Eco Star Schools ponena kuti ndiyopindulitsa.
ineyo bungwe la ecostar landithandiza mnjira zambiri makamaka ku sukulu ndikuona kuti aphunzisi uphunzisi ukufewa ukusiyana ndi wakale uja akapita ku ma micro project ukuko ntchito ikumapepukira komanso ntch- ineyo pa ine ndekha ntchitoyi ujeni bungweli landithandiza chifukwa amanena kuti zimene taphunzira ifenso tizichita implement nde ineyo ndili ndi nkhumba ndili nazonso ndikuweta ndili ndi nkhuku more than 50 ndili nazo ndili ndi mbuzi 5 zimene ndikuona kunena kuti kupanda ecostar ndimaona kuti zinthu zimene zonse mphunzitsi sangapange koma panopo ine ndikuona kuti zimene zizikundithandizira
ndipo kwa nthawi yoyamba bungwe la atolankhani achikatolika lipereka mphoto kwa atolankhani amene alemba nkhani zabwino zokhudza mpingo pa msonkhano pa chaka omwe ukachitikire m'boma la nkhata bay kumathero a sabata ino wapampando wa bungweli sam kalimba wati akhazikitsa ntchito yopereka mphotoyi pofuna kulimbikitsa atolankhani achikatolika kugwira bwino ntchito yawo Kalimba wati msonkhano wapachakawu ukayamba ndi mwambo wa nsembe ya misa yomwe akatsogolere ndi Ambuye Montfort Stima. Mwa zina, Kalimba wamema atolankhani omwe ndi akatolika kuti apange chisankho chokhala membala wa bungweli. Msonkhanowu womwe uyambe mawa pa 26 ukuyembekezeka kutha pa 28 August ndipo ndi wachinambala 6 ndipo uchitika pa mutu wakuti The Role of Journalists in Synodality and Climate Change Resiliency. kalimba akufotokoza zambiri motere pambuyo pa nsembe ya misa tikakhala ndi zoyankhula zimene zili zikakhale ngati zotsegulira official opening eh, ya mwambo umenewu ndipo mlendo olemekezeka ndi ambuye montfort stima omwewo amene tikakhale nawo kumeneko pambuyo pa zimenezo tikalowa mnyumba yomata msonkhano eh, ndipo kumapeto kwake tikakhala ndi kupereka mphoto ma awards kwa atolankhani amene alemba nkhani zokhudzana ndi mpingo mchaka chimene chapitachi kwambiri uh, ngati amene ndingawameme kuti abwere mochuluka ndi atolankhani amene ali akatolika pa ubatizo komanso akugwira ntchito ku nyumba ina iliyonse yowulutsira mawu mdziko muno kapena akugwira ntchito za communications kwina kulikonse
mawu amenewo a wapampando wa bungwe la atolankhani achikatolika sam kalimba mgwirizano wa bungwe omwe si aboma national advocacy platform wapempha bom- boma la mgwirizano wa tonse kuti likhazikitse ntchito yokonzanso malamulo a dziko lino komanso kubweretsa poyera anthu onse amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale mdziko muno Wapampando wa mgwirizanowu Benedict Kondowe wayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe komwe mwa zina watsindika kufunika kothetsa kusavana komwe kulipo pakati pa bungwe la acb komanso ofesi ya mkulu wa boma ozenga milandu dpp pofuna kupereka mwayi wa ntchito yolimbana ndi katangale mdziko muno. Kondowe wati bungwe la acb likuyenera kufotokozera amalawi tsatanetsatane wa ntchito za kafukufuku wake okhudza anthu amene akuganiziridwa kuti anachita zakatangale. a kondowe akufotokoza zambiri nkhani yayikulu ndiyonena kuti ofesi ya acb akhala kupanga kauniuni ma investigations awo pa nkhani zokhuza katangale pa nkhani zokhuza sattar ndi anthu osiyanasiyana ena ndi uh, aphungu a nyumba ya malamulo uh, kumakhoti ma ngo ndi ena otere ndiye tikunena kuti nthawi yakwana yonena kuti acb yituluse statement yimene itafotokozera amalawi uh, pamene nkhanizo zili kodi ma investigations amene akhala kupanga ndi ati ali pati nkhani zimene zinapita ku court zili pati kuti amalawi amene ndi eni ake amphamvu zimene acb ikugwiritsa ntchito akhale wozindikira pa nkhani zimenezi chifukwa tikuona kuti amalawi akusalira mbuyo uh, uh, kuti akhale wodziwa kunena kuti kodi pa nkhani zokhuza corruption tili pati uh, chenicheni sakuchidziwa ende tikunena kuti mboma la democracy komanso tikatengera nsanamira za constitution yathu ikunena kuti uh, anthu oyenera kudziwa ndi anthu amene akuyika atsogoleri mu mpando tikamanena kuti kuyika atsogoleri mu mpando sikuti zimangothera pa president ayi chifukwa enawo akuyikidwa pampando chifukwa chonena kuti amalawi asankha president woti awasogolere so udindo woyika atsogoleri pampando umafikira magawo wonse kuphatikizapo mtsogoleri amene aku- aku- aku- akuyendesa ah, bungwe limene la S- ah, la anti corruption bureau ah, mtsogoleri amene akuyimira ofesi ya ah, ah, director for public prosecution um, atsogoleri amene tili nawo ku makhoti ma judges uh, ma justices uh, uh, chief justice ndi ena wotero nthambi za boma zosiyanasiyana ndipo mmodzi mwa mamembala a mgwirizanowo Barbara Banda watsindika kufunika kuunikiranso malamulo a dziko lino ineyo bungwe la ecostar landithandiza mnjira zambiri makamaka ku
Kuti dziko lathu lipitirize kupita patsogolo bwinobwino ndiponso kuti democracy yathu ikhale kuti ikuoneka kuti ikupita patsogolo, zikufunikabe kuti tiyang'ane m'mbuyo tione kuti kuyambira pamene tinabwera mu multiparty ndi pamene tilili lero, constitution yathu ikuoneka kuti ili ndi magapu ambirimbiri. Ndiponso tinayamba kale mu 2006, 2007, tikuonanso mu 2020. Mmene tinakhala ndi chisankho e, chachiwiri chija panali kusintha zinthu zambiri e, ndi a constitutional court ati chifukwa choti constitution sikuyenderana ndi mmene zinthu zilili pano, ndiye tikunena kuti panopo zikufunika mwachangu ndipo molimba mtima kuti constitution isinthe a makhoti akamapereka dzilango akamatanthauzira malamulo athu zikhale kuti zikuyenderana ndi nyengo zino.
wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma gladys ganda wati aphungu aku nyumba ya malamulo akuyenera kusiya kulowetsa ndale pa zokambirana zawo pofuna kuti chitukuko cha dziko lino chipite patsogolo aganda ayankhula izi pamwambo otsekulira msonkhano wachiwiri wa africa conference on debt and development afcod A Ganda ati aphungu a ku nyumba ya malamulo akuyenera kumaunikira bwino asanavomereze mabilo maka okhudza ngongole zomwe dziko lino limabwereka. Iwo anati ndale zimene zimagwiritsidwa ntchito m'dziko muno ndi zimene zikukolezera kuti aphungu adzilephera kulondoloza mmene boma likugwirira ntchito. A Ganda akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Lester Mhone. experience yanga imene ndaiona ine nkukhala mp ndaona kuti zambiri sitikuchita bwino ngati aphungu a nyumba ya malamulo makamakanso ngati chair wa budget timakhoza kubwera ndi mabilo andalama mparliament muja mwina tsiku lomwelo bilu yapita malamulo a- a a parliament amanena kuti bilu ina iliyonse ikabwera parliament ipita- ipite ku komiti kuti komiti akayiunikire nthawi zambiri zimene zijazi sizikuchitika iyayi mabilo sapita ku komiti anthu sitikhala ndi nthawi yo- yo- younikira bwino ndiye tikamachita zimene zijazo tikuchita tikhala ngati tichita mashotikati tikamachita mashotikati amene ajawa sitikutha kuona kuti kuti ngongole tikutengazi zikatumikira amalawi chifukwa kukongola ndalama sikulakwitsa yayi koma ngati kukongola nkumangodya ndalama zija osakayika mchinthu chokuti chikubwetse ndalama zina mpovuta, mchimodzimodzi ukakhala pakhomo ungokongola kumakongola kumakagulira zovala kumangovala kumakongola mangogulira kumakagulira nsima kumakangodya pamene kuti ukakongole mwina ukakongole kuti mwina u- u- upititse ulimi mtsogolo kapena uchite bizinesi yako kuti ikupatse ndalama zina zoti mawa ukhalenso ndi ndalama zina ndiye ngati ife dziko la malawi mwinanso tionetsetsa pamene papo kuti kodi tikamakongola timakongola bwanji ndiye ndi khumbo langa ndi pemphero langa kuti a- ife ngati aphungu a nyumba ya malamulo tikalowa nyumba ya malamulo ija tizikatha kuona kuti kodi ngongole imene iyi tikuti kukongola kuti tikatenga tikachite invest ndikupatsani chitsanzo mmene ina bili yadutsa pompanopa tatenga ngongole zoka- zokagulira fetereza otsika- otsika mtengo imene ili consumption nakutenga ngongole imene ija kukatenga kubweretsa factory yochitira yopangira fetereza m'Malawi muno kumatenga ngongole kuti tikangogawira anthu imeneyo imene asingatipindulire ndiye zinthu ngati zimene zizi kutsogolo kuno kuzafuna kuti tizitenga ngongole yoti ipindulire anthu athuwa sitikunena kuti fetereza otsika mtengo ngoyipa ayi chimene tikunena kuti tikoza kutenga ngongole ija kubweretsa factory yopanga fetereza otsika mtengo uja ndiyo imene development
mawu amenewo a gladys ganda yemwe ndi wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma kumbukirani kuti nkhanizi zikufikani kuno kuchokera kuno ku radio nafe ndipo usiku wa lero muli ndine eric norman kwaira kupitirira ndi nkhani zathu pamene nkhondo yolimbana Pamene nkhondo yolimbirana umwini wa chiphaso yogulira magetsi pakati pa makampani a escom komanso power market limited, single buyer license pa chingelezi, bungwe la center for democracy and economic development initiatives, cdedi, lalembera kalata bungwe loona za mphamvu za magetsi la mera kuti lilowererepo ndi kuthetsa kusamvana pa nkhaniyi. Mkulu wa bungwe la cdedi, Sylvester Namiwa, wati kusamvana pakati pa mbali ziwirizi kukuyenera kuthetsedwa msanga kamba kuti zotsatira zake zikupsinja amalawi omwe ndi osalakwa a namiwa ati alemberanso kalata gavanala wa banki yaikulu mdziko muno dr wilson banda kuti afotokozere amalawi zifukwa zimene makampani ena opanga mphamvu za magetsi amagwiritsa ntchito ndalama za ku america m'malo mwa ndalama za dziko lino Mwa zina, iwo ati nduna ya zoona za mphamvu za magetsi ikuyenera kubweretsa mayankho pa vuto la kuthimathima kwa magetsi, mwa zina, kupempha unduna woona za chuma kuti udzapereke ndalama zochuluka ku ntchito za magetsi mu ndondomeko ya chuma cha boma yomwe ikubwera. A Namiwa akufotokoza zambiri. tapeza kuti kampani zina zikumatchaja ma us dollars kupeza kuti ngati dola yakwera kwacha yachepa mphamvu ndikuti magetsi ayenera kukwera Izi zikutsutsana kwathunthu ndi malamulo akulu a dziko lino. Chifukwa cha zimenezo talembera gavana a Reserve Bank ya Malawi kuti aziunike zimenezi. Komanso tapeza kuti escom idasaina ma contract, migwirizano, yodula kwambiri ndi makampani ena opanga magetsi oima paokha chifukwa choti anthu andale amafuna apindulepo. Ndiye tikupempha kuti a boma aonetsetse kuti makampani, ma contract, migwirizano yonse imene tidasaina ya escom ikhale yofuna kuti Amalawi, asamalipire eh, m- m- akulira magetsi mdziko muno nkhani ina tanena kuti boma layeneka kupeza njira zoona kuti tipezere ndalama zimene escom akufuna zimene zithandizire kugwira ntchito ah, zopititsa patsogolo eh, ntchito za magetsi chifukwa akapanda kutero ndekuti escom ikakamizika kukweza magetsi pakadali panopa amalawi akuvutika kalenkale ndiye sizoona kuti amalawi amene akuvutika tiawonjezere chipsinjo china chimene choti azivutikanso komanso kuli nkhani imene sikukambidwa kwambiri pali kusamvana pakati pa power marketing limited komanso escom pomakamaka pa nkhani ya license kuti kodi amene azigulitsa azigula magetsi ndi kugulitsa malawi muno ndani ndiye tawalembera amene amayang'anira zamagetsi mdziko muno amera kuyeneka kuti nkhani imeneyi ithe ndipo nkhani imene ngati siitha ipezekabe kuti mavuto amagetsi mdziko muno sachepera koma kumaliza kwenikweni tikupempha aboma kuti lionetsese kuti mlembi wa mu ofesi ya president asamakhale eh, bodi eh, wapampando wa bodi ya, ya egenco pakadali panopa nkhani za magetsi mwalowa ndale kwambiri komanso kuli kukaikirana kwambiri pa kagwiridwe ka ntchito tsopano ngati zimenezi sizikonzedwa ndiye kuti vuto la magetsi mdziko muno silitha
mawu amenewo uh, sylvester namiwa yemwenso ndi mkulu wa bungwe la cdedi ndipo tikadali pa nkhani ngati yomweyi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani zachuma mdziko muno betchani tchereni wati kuthimathima kwa magetsi kuli ndikuthekera kupititsa pansi chuma cha dziko lino kamba kuti kwakhudza magawo ambiri omwe ndikuphatikizapo ntchito za mafakitori. Iwo ati kukhala kovu- ku- ati kukhala kovuta kuti ochita malonda ochokera m'mayiko ena azakhazikitse ntchito zawo m'dziko muno ngati vutoli silitha mwamsanga. ntchito za magetsi ndi zimene zimapangitsa kuti anthu amene ali ndi kampani pampano mukhale machini machiniwo azigwira ntchito ngati magetsi palibepo machini sagwira ntchito tsopano ngati magetsi ali osadalirika pang'onong'ono azima pena basi ayi mphamvu kubewera ayi technical fault ndekuti anthu amene ali ndi makampani awo avutika kuti abweretse kuno kaya kuchokera kunja kuchokera kuko- ko- komwe kuno vutira buli zija zomafuna kuti tilembe ntchito anthu zija zikhala zovuta kwambiri nanga tilemba ntchito poti mama getsiwo palibepo tilembana bwanji ntchito kwakuti eh, nazo nazo tilimbikitse zoti ntchito za magetsizo zibwerere mchimake zikhale zabwinobwino kuti anthu tilembanenso ntchito bwinobwino mawu a Betchani Tchereni yemwenso ndi katswiri pa zachuma mdziko muno dziko la china lakhululukira maiko 17 amuno mu africa kuphatikizapo dziko la malawi ndalama ya ngongole yomwe maikowa adangongola zaka zapitazo Nduna yoona ubale wa dziko la China ndi maiko ena Wang Yi ndiyo yalengeza za izi. Ndipo katswiri pa nkhani za chuma Milward Tobias wayamikira dziko la China poyang'anira kuti dziko la Malawi likukumana ndi mavuto ankhaninkhani pa nkhani za chuma. Mercy Chimwala anayankhula ndi a Tobias motere. Ayi, tayamikire abale athu aku china kuti atichitira chifundo kutichotsa ku m- mbali imodzi ya goli la ngongole uh, 5 billion ndi ndalama ndi pafupifupi 5 million dollars eh, nde uh, zimene zitanthauza nzakuti tapulumutsa ndalama ku- poganizira kuti tikadagwiritsa ntchito foreign exchange ndikuti akanakhala ma dollars amenewo pafupi 5 million kapena 5 million ndi kanthu kena kupita ku dziko lakunja ndiye kuti ka, ka 5 million kameneko kamene ndi 5 billion malawi kwacha ka- sikata sikatuluka komano kuti tinene kuti iyayi ndiye kuti tapulumutsa ndalama ndalama zimenezi ati zigwira ntchito ina ah pakondere kuti ndionama chifukwa tondenga kuti ndalamazo tinali nazo ndalamazo tinalibe ndikomwe nde sitinganene kuti ah basi tateremu ndiye kuti mwina ah, tipangano china chake ayi tikadapsinjikadi pobwezapo tikadakhala kuti tipsinjika i- komano pali- i- ingotipulumuthandiza kuti mwinano ti- tikhale ndikusaka chizungu cha pressure kuti ka pressure kachepeko pang'ono chifukwa ngongole zimene tikubweza chaka chino ndi half trillion 500 billion kubweza kungongole kokha zimene zili mu budget mu eti nde ngati ena atipulumutsako ndi 5 billion mukayitengera ku ndalama yonse yomwe tibweze ngongole ndi yaying'ono komano kupulumutsa nkupulumutsa ndithu
izi zikutanthauza kuti boma la malawi lipulumutsa ndalama yokwana 5.5 billion kwacha yomwe linabwereka ku boma la dziko la china pomangira msewu wa karonga chitipa mchaka cha 20

mgwirizano wa mabungwe omwe si aboma wapempha boma la mgwirizano wa tonse kuti ukhazikitse ntchito yokonzanso malamulo a dziko lino komanso uthandize kuthetsa katangale mdziko muno bungwe la cdedi lalembera kalata bungwe loona za mphamvu za magetsi la mera kuti lilowererepo ndi kuthetsa kusamvana komwe kwabuka pakati pa makampani a escom komanso power market limited